bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana lahala kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ gatiya o ye mali burudama ye minnu bɛ jamana kɔrɔn fan fɛ a mɛnna min ye utikalo tile saba san ba fila ani san mugan ani saba o y'o ka lajɛta n'i k'a dɔn k'a fɔ lajɛ belebele k'o kɛ u ka dagayɔrɔ la k'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ ka mali maa ɲɛmɔgɔw kɔni dɛmɛ walasa bɛn ani kelenya o ka se ka don an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na gatiya a secrétaire général a kɛlen kɔ ka kuma ta a ye wele bila mali maa ɲɛmɔgɔw ma u k'u hakili to accord d'Alger la walasa min ye bɛn ni kelenya o ka se ka sabati an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ san kɔnɔntɔn bɔɲɔgɔnko min ye gatiya o ni mali kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ jɛn ka lakana ni ka sabati jamana kɔrɔn fan fɛ fɔɔ ka taa bila burudamaw don minnu ni mali hakilata kɔni kelen nin waati in na an b'a jira aw la k'a fɔ min ye gatiya kɛlɛkɛcɛw o y'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen bɛ nin waati in na waati min na n'o ye asimi goyita a ye fanga daraki nin waati na bɛn ni kelenya kɔni bɛ ka na burudama yɛrɛ dama olu ni ɲɔgɔn cɛ gatiya cɛdenw y'a jira k'a fɔ olu kɔni labɛnnen don walasa accord de paix min kɛra algérie i k'a dɔn k'a fɔ a ba kuma a ka se ka lawaleya mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ko n'o kɛra ko min ye bɛn ani kelenya k'o bɛ sinsin malidenw bɛɛ lajɛlen olu ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnya buruda minnu bɛ nin jamana yɛrɛ kɔrɔn fan fɛ ko n'o tɛ nin waati na mali a sera sa ko mali k'a a k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya a n'a ka laadiriya k'a da diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen eh, ɲɛkɔrɔ ko sabula ko mali ko an sɛgɛnla nka nin waati na mali bɛ ka bɔda sɔrɔ o ye fɛn ko min diyara olu ye kosɛbɛ n'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa nizɛri an b'a jira aw la k'a fɔ a kɔni ka kalan nizɛri nin waati in na sabula maa caman de bɔra o don ka nisɔndiya ni k'o ɲɛsin general abuduramani tiyani a n'a ka cɛdenw ma k'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ a kɔ sanga a n'a ka waati bɛɛ a ka taa ni maa ba yirika caman ye minnu kɔni ye nizɛri bɔlɔn kɔni minɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen bɛ nin waati in na hali n'a ma ɲa sedeyaw kɔni bɛ ka gɛrɛntɛ da olu kan i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ fɛn ye olu ɲɛna sabula olu kɔni bɔra jɔnya na ko i k'a dɔn k'a fɔ maaninfin ko n'i bɔra jɔnya la k'a kan k'a fɔ i ka nisɔndiya ni k'o ta k'o ɲɛsin maa min kɛra sababu ka aw bɔ jɔnya kɔnɔna na general abuduramani tiyani nizɛri ka denw o bɔra ka nizɛri bɔlɔn ɲamɛ bɔlɔn nin k'a caman fa i n'a fɔ dakɔnɔɲin ka t'o ka dɛmɛ ani i k'a dɔn k'a fɔ kɔkɔrɔmadonni ka ɲɛsin general abuduramani tiyani ma k'a jira k'a fɔ olu kɔni labɛnnen don i k'a dɔn k'a fɔ k'a dɛmɛ a ka fanga in baara ka ɲɛ walasa min ye nizɛri a ka se ka bɔ jɔnya yɛrɛ o kɔnɔna na n'an bɔra nizɛri an bɛ taa nizeriya nizɛri ni nizeriya jamana fila don minnu bɛ dan bɔ ɲɔgɔn na an b'a jira aw la k'a fɔ mohamɛd bola tinubu ni ale ye nizeriya jamanakuntigi kura ye nin waati nin wa fana sedeyaw ɲɛmaaya fana o bɛ ale bolo an b'a jira aw la k'a fɔ a kɔni gafe kɛrɛnkɛrɛnnen k'o di a ka sena cɛdenw ma wasabulon don i k'a dɔn k'a fɔ sena yɛrɛ o kɔnɔna na o ka se ka hakilinata fɔ a la ale kɔni b'a fɛ k'a ka kɛlɛkɛcɛw ni k'o bila ka taa nizɛri jamana kɔnɔna na ka se ka taa bazum ka na sigi fanga na n'a kɔni ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni kɛlɛkɛcɛw minnu kɔni bɛ fanga kunna nin waati na minnu ye bazum ka fanga ni ka taraki a bolo o y'a jira k'a fɔ ko ka demokarasi ni ka bafuwe k'o ye fɛn ye olu tun tɛna jɛn n'a ye abada min ye muhamɛd bola tinubu ni ale ye nizeriya jamanakuntigi wa fana sedeyaw fana o kuntigiya bɛ a bolo a y'a jira k'a fɔ a kɔni ye gafe kɔni bila ka taa sena kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ o ka se ka tɔ hakilinata kɔni fɔ nin ko in yɛrɛ kɔnɔna an b'a jira aw la k'a fɔ sena kɔni sena kɔni bɛ ka hakilina kɔni falen falen nin waati in na ni a ko bɔra da min fɛ an bɛna o da aw tulo kan halisa o nizeriya jamana kibaruya kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ maaba caman olu de bɔra abuja ka abuja bɔlɔn ni k'o fa i n'a fɔ dakɔnɔɲin k'o ka nisɔngoya ni ka ɲɛsin sedeyaw ma sedeyaw kɔni bɛ ka gɛrɛntɛ min kɔni da nizeri kan ko nizeri olu ye badenma ye ani sigiɲɔgɔnmaw ye dancɛ jamana don minnu kɔni bɛ danbɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni tɛna jɛn n'a ye abada ko sedeyaw ko n'a ma ɲɛ ka na ɲɔgɔnyeba kɛ olu ka jamana kɔnɔna na ka tila ka gɛrɛntɛ ni k'o da nizɛri kan o de ye fɛn a ma diya olu ye an b'a jira aw la k'a fɔ nizeriya jamanakuntigi kura min nana fanga na nin waati in na a nalen i k'a dɔn k'a fɔ a ye subvention dɔ tigɛ min kɔni ma diya nizeriya jamana kɔnɔdenw ye ni ka taji ni ka subvention ni ka a tigɛ a y'a jira k'a fɔ ale kɔni subvention kɔni tigɛ tigɛlen kɔni ma diya nizeriya jamana kɔnɔdenw ye o y'a jira k'a fɔ ko mohamɛd bola tinubu k'a ye min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ fɛn kɛta ye abada wa fana o fana ye nisɔngoya dɔ ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛra sababu ye ka nizeriya ka denw k'u bɔ ka bɔlɔn caman ni k'a fa i n'a fɔ dakɔnɔɲin ye k'u ka dusumakasi k'a jira k'a fɔ ko taji k'a da ka gɛlɛn olu ka jamana kɔnɔna na ko n'a ma ɲɛ ko nizeriya ko taji ye jamana don ma i k'a dɔn k'a fɔ ko taji k'a tɛ se ka san nizeriya jamana yɛrɛ o kɔnɔna na wa fana o y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna jɛn n'a ye abada le na wa fana u b'u ka dɛmɛ ani kɔkɔrɔmadonni ni k'o ta k'o ɲɛsin nizeriya ma nizɛri ma nizɛri min n'a bɛ dɛgun kɔnɔ nin waati na ko sedeyaw k'a lajɛ k'a bolo jigin ko olu tɛna jɛn n'a ye abada nizeriya ka don i k'a dɔn k'a fɔ ka sansiɔn ni k'a ta ka ɲɛsin nizɛri ma halisa an bɛ to nizeriya an b'a jira aw la k'a fɔ nizeriya ni nizɛri olu bɛ danbɔ min ye nizeriya ye o kɔni ye kuran de ka tigɛ nizɛri la nin waati in na kuranko gɛlɛya a kɔni bɛ nizɛri jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ nizeriya fana o y'u ka dancɛw ni k'a sɔgɔ o ni nizɛri kɔni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔni bɛ a ko kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye nin waati in na nka nizeriya ka denw caman y'a jira k'a fɔ o b'a ɲini sedeyaw fɛ fo ka taa bila u ka jamanakuntigi fɛ n'o ye mohamɛd bola tinubu a k'a lajɛ k'a bolo segin kɔ wa a bɛ ka min tigɛ ka ɲɛsin olu balima jamana n'o ye nizeri ye nizeri ye k'olu tɛna jɛn n'a ye abada n'an bɔra nizeriya an bɛ taa ameriki an b'a jira aw la k'a fɔ joe biden ale kɔni a y'a jira k'a fɔ olu kɔni ma jɛn n'a ye abada kudeta mun n'a kun kɛra niger k'i k'a dɔn k'a fɔ ko bazum i k'a dɔn k'a fɔ a ka sigi fanga na ko sabula mun ko jamana kɔnɔ domo ko jamana kɔnɔ denw de y'a sigi fanga na k'a ma bɛn abada damada le na ko maa wɛrɛ ka na fanga taraki a bolo ko k'i sigi fanga na k'i k'a dɔn k'a fɔ olu tɛna jɛn n'a ye abada o nɔngani bɛ maison de la presse maison de la blanche ale kuma lasela a y'a jira k'a fɔ olu kɔni y'o ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen kun tigɛ niger la nin waati in na nin waati in na min ameriki a ka dɛmɛ kun min kun min bɛ to ka na niger dɛmɛ bɛɛ lajɛlen kun tigɛla niger la N'an bɔra ameriki an bɛ taa irisi an b'a jira aw la k'a fɔ kabi kudeta kɛra min ye irisi olu tun ma bɔ k'o ka hakilinata fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ kremlin n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ vladimir putin yɛrɛ dagayɔrɔ ale kuma laselaba a y'a jira k'a fɔ olu tɛna jɛn n'a ye abada ko sedeyaw k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna kɛlɛ kɛlɛ de kɛ ɛɛ nizɛri jamana kɔnɔna na k'i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni tɛna jɛn n'o ye abada k'o ye fɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ jɛn n'a hakilinata ye min ye kremlin a kuma lasela muso in a y'a jira k'a fɔ nin waati na olu ka dɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ o bɛna kɛ nizɛri walasa nizɛri ka se ka bɔ a yɛrɛ kɔrɔ ka bɔ gɛlɛya caman de kɔnɔ nin waati na min ye i k'a dɔn k'a fɔ vladimir putin a n'a ka guvɛnɛman o b'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ ka nizɛri kɔni dɛmɛ nin waati na nka ko sedeyaw k'a kɔni b'a fɛ ka fɛɛrɛ min sigi sen kan ka se ka na ni kɛlɛkɛcɛw ye nizeriya nizɛri jamana kɔnɔna na k'o ye fɛn ye o tɛna jɛn n'a ye abada n'an bɔra irisi jamana kɔnɔna na an bɛ na sedeyaw yɛrɛ dakun kan an b'a jira aw la k'a fɔ tile kelen bɔɲɔgɔnko o de bɛ eh, abudulaman tiyani ka kɛlɛkɛcɛw bolo nin waati na o ka se ka fanga de bila sabula sedeyaw ka ɲɔgɔnyeba min kɛra abuja o y'a jira k'a fɔ olu bɛna fɛɛrɛ min sigi sen kan o de ye intervention militaire ka kɛlɛkɛcɛw bila ka na eh, Niger kɔnɔna na ka na se ka Bazoum ka sigi fanga la diya ka goya i n'a fɔ min ɲɔgɔnna delila ka kɛ farafinna jamana caman kɔnɔna na sabula min ye CEDEAO ka casque bleu cɛ don i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ jamana caman kɔnɔna na nka min bɛ kɔni bɛ ka maaw yɛrɛ kɔni kamanagan nin casque bleu ko in i k'a dɔn k'a fɔ nafaba tɛna sɔrɔ a ko in yɛrɛ kɔnɔna na ko sabula mun na ko CEDEAO n'a ye casques bleus bila ka taa yɔrɔ caman na i b'a ye k'a fɔ min ye nisɔndiya ani nimisiwasa caman o tɛ sɔrɔ ko in yɛrɛ o kɔnɔna na a ko kɔni bɛ kan ka maa caman kɔni kamanagan k'a masɔrɔ min ye général abudulayi tiyani a kɔni bɛ ka kalifa yɔrɔ ni k'o caya nin waati in na a taara a yɛrɛ kalifa yɔrɔ jumɛn mali burukina mali burukina fo ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ jamana caman na o ko dɔ ye rusila minnu kɔni bɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ nin ko in yɛrɛ o kɔnɔna na bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye faransi ye faransi minisiri min bɛ yen n'a ka baara bɛnnen don faransi ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛnabɔ ma i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni y'a dama sunjata sɔgɔmada in na k'a jira k'a fɔ ko sedeyaw kɔni bɛ ka min ta nin waati na fɛɛrɛ min sigi sen kan k'o ye fɛɛrɛ min i k'a dɔn k'a fɔ a kan ka don ba la ko sabula mun na min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛw bɛ na nizɛri kɔnɔna na k'o ye fɛn olu b'a kɔkɔrɔmadon ko n'o tɛ nin waati na ko fanga taraki k'a bɛ ka caya farafinna caman caman de kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ olu kɔn bɛ nin ko in yɛrɛ kɔn kɔ sanga ni waati bɛɛ walasa min ye bazomu ye a ka se ka segin fanga na ko n'o tɛ ko bazomu a ka fanga de bɔsira a la jagoya fanga kɔnɔna na k'an bɛ don min na fɔ bi bi in na k'an tɛ o tile la tuguni abada an b'a jira aw la k'a fɔ musolaka min kɔni nin kuma in fɔ a muso in y'a jira k'a fɔ ale kɔni sanga ni waati bɛɛ olu faransilakaw olu kɔni bɛ dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin sedaw ma ni sedaw kɔn ko k'u bɛ na kɛlɛkɛcɛw bila ka bila ka na nizɛri jamana kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ sɔn ka a ko in kɔkɔrɔmadon muso min nin fɔ a tɔgɔ de ye ko Colonna ni ale ye faransi ministre des affaires étrangères ye i k'a dɔn k'a fɔ a ye ko in kuma in kɔn fɔ bi sɔgɔmada in na k'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ sedaw kɔ sanga ni waati bɛɛ walasa min ye démocratie fanga a ka se ka segin ka na niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna na yanni ka to an ka bi bamanankan kunnafoni an k'a kuncɛ an b'an dɛmɛbaaw fo k'u waleɲuman dɔn a fɔlɔ ye karamɔgɔ daw sirakɔrɔ sikaso morikɛ kelen morikɛ min n'a b'a ka baara dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn an bɛ sirakɔrɔ daw fo sikaso sirakɔrɔ k'a fo k'a barikada ale y'an dɛmɛba dɔ ye Boutique Cheick Tangara Bamako suguba kɔnɔna na a dalen bɛ i n'a fɔ dakan a nana ka na aw nimisi wasa pièce ko nasira kɔnɔna na TVS moto haminami bɛ minnu na nin y'o bannen ye ala ni Cheick Tangara nana fa Bamako suguba yɛrɛ o kɔnɔna na a wulila ka taa diɲɛ yala ka na ni minɛnw ye minnu si ka girin u kolo ka girin TVS minɛnw de ko don an b'a fɔ a ɲɛna ko ala ka sugu diya boutique papa kane elhaji papa kane ka yɔrɔ don an fɛ sikaso suguba yɛrɛ o kɔnɔna na ka na ni bazɛn lakika ye ka n'a di aw ma sikaso k'a feere sɔngɔ damatɛmɛ diya la an b'a fo jamukan in dɛmɛba dɔ don dolo karamɔgɔ umar jara ka dolo kalan k'a dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn ka bunadamadenw jigi tugu a kɔnɔna na dolo karamɔgɔ umar jara le grand umar jara le créateur k'i ka dakan k'a da i tɛgɛ i n'a fɔ gɔn tɛgɛ don umar jara a ye dolo a y'a kalan k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn an dɛmɛba don jamukan yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a fo k'a barikada ani k'a waleɲuman dɔn an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ